daalụnụ ndị ọma na-ege ntị ekene chukwu okike nke nyere anyị ndụ nye anyị ahụ isi ike n'ụbọchị taa asọ m nke nchi na zere ife m wetara unu taa ka m chọkwa unu mata na na anyị niile nwere echiche naabọ nke na-edu anyị ofu bụ nke bụ mmụọ ahụ anyị ji wee bịa ụwa nke nwere ike ime anyị anyị abụrụ mmadụ nke ọzọ bụ mmụọ ụwa nke m kpọrọ mmụọ ụwa nke na-edufu mmadụ ụzọ nke nke ọ ga-abụ o nwere ihe ị makwa na ihe a ama nyere gị aka ihe a na-asị gị mee ya mee ya mee ya mana ezigbo mmụọ bụ type nke ọ na-eme ọ bịa sị gị mee ihe dị otu a in a seconds ofu ya gbata gị n'obi the next seconds ife ahụ ama agbatazi gị n'obi ọzọ ọ bụrụ na ị ga-eneta onwe gị anya mere m ji wee na-akụzi ihe ndị a niile m na-akụzi ka o nyere gị aka ọ bụrụ na ị na-eme ya ọ ga-eme ị nwee ike wee na-aghọtanwu mmụọ ahụ ị nwee ike wee na-aghọtanwu echiche ahụ nke ahụ nwere ike iduru gị n'isi duruo gị mee gị bụrụ mmadụ n'ụbọchị taa ụfọdụ nwere ife ọ ga-abụ ha mee n'ụbọchị nke taa ife ahụ aba ha ọgaranya ife ahụ emee ụwa amara ha mana ofu mmụọ pụta asị gị emekwana ihe a na i mekwa na ndị mmadụ ga-amụkwa gị amụ na i mekwa ihe otu a na ihe ndị mmadụ mmụọ abịa na-asị bido na-echegheri na ọ na m mee ihe a ka ndị mmadụ ga-eche ndị mmadụ ga-amụkwa m amụ ọ ya mere m ji wee na-akụzi unu ka onye ọbụla na-ekwere n'onwe ya ka ị mara na mmụọ gị ahụ mgbe i kwenye mgbe i believe n'onwe gị mmụọ ahụ na-agwa gị okwu bụ ezigbo mmụọ nke ga-abụ ọ bịa gwa gị okwu o cherukwa o techakwa aka ọ gwakwa gị the same thing ihe agbatakwa gị n'obi ọ mmụọ a bụ ihe ga-eduru gị n'isi mee gị bụrụ mmadụ mana mmụọ nke ọzọ mmụọ ụwa m kpọrọ ya bụ nke ọ ga-abụ ọ na-eme gị na-ebigheri aka ife ebe a na-ego ife a na-eyi n'akwa ị ya afụ ofu mmụọ asị gị egokwana ihe a na o nwerọ ife a ga-arụ ofu mmụọ asị gị jee gote ya ọkwa ndị ọzọ na-ego jee gote ya ọkwa ndị ọzọ na-ego jee nke a mmụọ ahụ mmụọ a bụrụ mmụọ a na-edufu ụzọ na-agwa mmadụ okwu steady steady steady steady mana mmụọ ezigbo mmụọ ga-abụ ọ bịa ọ gwa gị okwu mmụọ ahụ so gị wee bịa ụwa nke ga-enyere gị aka ọ bịa ọ gwa gị okwu o cherukwa na ọ ya ka o ji wee dụ mma ka anyị wee na-epay attention n'onwe anyị ka anyị ghara ijizi ka anyị ghara iji anya anyị maka na anya anyị bụ ife mmụọ ahụ na-eji were edufu anyị ụzọ a sị gị fụọ ndị ọzọ na ọ ife a ka ha gote ife adụ ha mma and ọzọkwa bụ na o nwere mgbe ụfọdụ o nwere ihe ọ ga-abụ ị rụpụta otu a ị chọrọ bata gị n'obi ị chọrọ ịrụpụta mana ebe gwogori kere ihe ndị mmadụ ga-ekwu ka ha pụta ya kere ndị mmadụ ga-eche mmụọ asị gị na o nwere ọ gị lụọ ya ezigbo mmụọ asị gị mee ihe ahụ gị lụọ ya mmụọ nke a asị gị emekwana ya ahụ ga-emekwana imekwa ya na na ndị mmadụ ga-amụkwa gị amụ na ndị mmadụ ga-asị na ị na-ezuzukwa ya ozu nakwa ihe ị na-eme achọrọ m ka ị mara na ụmụ ife a niile ị fụrụ a na-arụpụtasị ọfụ hmm, na ọ bụ na ha were egwu na ha ji mmụọ mkpasasị wee rụpụ ya wee mebe pa ya arụpụta nwa ụmụ ife a ụmụ ife ife niile a ma ụgbọelu a ma moto anyị na-eyuzugasị ma ụmụ mmanya a na-aṅụgasị aṅụ ya ka m ji chọọ ka ị mara ka ka ị fightuo onwe gị for you to fight for yourself is, is for you to believe in yourself na ị ga-emenwu ihe a ife ahụ ga-abịa nwe ihe ị chọrọ ime ofu mmụọ asị gị egwu ebido tụwa gị egwu ebido tụwa gị na ị marọ ihe ndị mmadụ ga-ekwu achọrọ m ka ị marụ na mgbe ahụ ị chọrọ ime ife ị chọrọ ịrụpụta ihe egwu tụba gị na ya na o nwere ike ndị mmadụ amụọ gị amụ na ya achọrọ m ka ị mee that thing nọọ ife a nwere ike mgbe ị ga-afụ result ya ife ọ ga-ewetara gị ị ga-afụ obi ụtọ ị fụ na mmụọ mmụọ a ga-asị gị mee ife dị otu a mgbe ị chọziri ime ofu mmụọ asị gị emekwana ya na-ekwu ihe ndị mmadụ ga-ekwu mgbe ọ na mmụ ife ọwụna o nwe ihe ị chọrọ ime ị na-eche ihe ndị mmadụ ga-ekwu achọrọ m ka ị mee that thing bụrụ azụ anụ ụka ka ị fụ ka ife na-agara gị ọfụma maka mgbe ọ na-adị ka na mmadụ na-emejọ gị mmadụ ị makwa na onye a na onye a na-emegide gị ị sị mba ka ị ghara ikwu na maka ihe ndị mmadụ ga-ekwu ọ bụ mgbe ahụ ka onye ahụ na-emegide gị enwe power na-emegide gị mana mgbe ị kwutere ya ị fụ na i gbuona ike onye ahụ onye a ya enwezi ike n'ebe ị nọ onye a ama emenwuzi ihe ahụ ọzọ maka na ndị mmadụ bịa ha ewere their bad energy their devil energy wee na wee na-eme your good energy impress na-epress ya ka ị ghara ibinitenwu ma ndị a ga-emesi ihe agbanye n'ikuku were ụjọ maka ụjọ ya na-afa egwu a na-atụ atụ mụ n'ikuku ka a na-agbanye ya otu na ị mago na onye ruwe twenty years erugo oge ịma ife ịma ihe dị mma mara ihe adịrọ mma mgbe ahụ ijere ị chetara ihe ma na ife a na i mee ya na ọ ga-adị mma ofu mmụọ asị gị emekwana ihe ndị mmadụ ga-akọ nwanne m mee that thing na ife a ga-enyere gị aka ị ga-afụ ka ihe a ga-esi duo gị bunye gị ike maka na mmụọ egwu emego anyị emego ụfọdụ n'ime unu unu eji binyesie aka n'ife na-atụ unu afọ n'ụbọchị taa ụfọdụ bụ ndị ife m na-akụzi na-amasị mana egwu na-atụ ha ị-like emesịkwa na onye a na-asupport onye a ma ọ bụ egwu na-atụkwa ha ị-share emesịkwa na onye a na-emekwa ihe ọgwụ ọwụ mana ka ịma mana ndị ahụ ị na-eche nwere ike ị na-eche ha emesịkwa ha emesịkwa bụ ndị ọ ga-abụ o nwee ka o si wee dịrị gị ndị a ga-amadị na ị nọ ọ ya ka m ji wee na-akụziri unu ka unu kwenye na onwe unu gbawa mbọ onwe unu mara na o nwerọ onye unu na ya kwụ na mgbe ọ bụla ị kwenyere n'onwe gị believe in yourself you will see things you will see your life change ife ọma ebido bịabalụ gị ọ ya ka chukwu ji wee were m chi m wee sị m kụzibere unu ihe a ọ ga-enyere unu aka ana m akụziri gị na o nwere ife ị na-eji ya akpọrọ ị na-eche mgbe onye ọzọ mere i wee mee achọrọ m ka ị mara onye ọbụla bu gị ụzọ sibe ite ga-ebu gị ụzọ wee nwee mkpọkọrọ ite i chere mgbe onye ọzọ mere ife ọbụla ị na-eche mgbe onye ọzọ mere makwa na oge adịghị eche mmadụ na o nwere ike mgbe ị ga-achọzi ka i mee ihe a ọ bụ na ife ọ ga-abụ bụ na ị mere ya ọ gazieru gị ichewezie mgbe onye ọzọ mere o nwere ike mgbe onye ọzọ a ga-emechazi ka i mee ọ ya agarụ gị ya ka m ji wee gwa unu believe in yourself ọ ya m ji wee na-akụzi kwenye na onwe gị gbaa mbọ ka ị marụ mmụọ naabọ ahụ mara nke bụ ezigbo mmụọ na nke bụ ajọ mmụọ ka ị mara na ezigbo mmụọ bụ nke ga-abụ ọ na-agwa gị okwu in seconds ife ọ ga-abụ gbata gị n'obi ma ife ọ ga-abụ onye ichetara ịchọrọ ime egwu atụba gị na o nwere ihe ndị mmadụ ga-ekwu ajọ mmụọ bụ ihe na-achọ ka o meghasịa gị uche gbaa mbọ ka i wepụ mmụọ mmeghasị n'uche n'ụzọ ndụ gị ọ ya ka m ji wee na-akụzi ihe ndị a m na-akụzi ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ ga-eme ụmụ mmụọ mkpaghasị uche ahụ a na-agbara gị ọsọ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ife m na-akụzi ife ga-enyere gị aka ịbụrụ mmadụ n'ọdịnihu ife m na-eme maka ọdịnihu daalụ rinne